ekumeku ma ọ na-agụ ala nwa onye Ọba na Idemmiri awakọta nke ọbịa na-apụ ọ mụ mụ bịara agbaka abụ onye ọbụla so n'ebe ọbara ahụ a sị ka m kwuo okwu na-abụ ikolobịa yi ọtọ ibe o mere eyi ọtọ ibe a na-alụ egbe bụ ya ya emezie egbe atọ na na bụlụ ọkọ na nkịtị nkịtị ọ bụrụ na anyị na-eme tata anyị na-atụ aka echi ibe anyị eme echi na ọ bụrụ na ekwuo maka anyị eme ibe kwuo maka anyị ebu m okwu wee bịa ibe ọ bụla ị na-eme ị ma na ọ dị mma na-eme na-emesi ya ike na-eme na-emesi ya ike nwe onye nyelu aka ka ọ fịabalị gị alụ o nwere ụfọdụ tiri egwu tata agwa va na egwu va atọrọ ụtọ na market ebe fa buje ka eje meru fa egwu promotion agwa va na egwu va atọrọ ụtọ fa welu maka na agwa va na egwu va atọrọ ụtọ gbuo karịa ala na ọdịnala mara eti egwu ị nọkatakwa na welu moto kpuye egwu ahụ buru moto egwu ahụ na-akpọ n'elu dị moto buru ya na-aga were ebe afịa o nwere ike iwere aka kwụọ egwu ahụ n'ọkụ mana ị na-eche ka mmadụ kwee ya ọ bụla aja mbene ụdị ahụ anyị dụ onwe mgbe anyị bidozi ọbara tụrụ ọhụụ mgbe anyị bidoro na-eme ọbara ọla igwe mmadụ na-ekwu ajọ okwu ụfọdụ kwuru ọtụrụ ose ajọ okwu mana tata ọ tọgbuo m n'ụtọ na onye e leri zọrọ n'ụkwụ wee sị ka agwa ka agwa ji wee bido mgbe anyị na-eme dibịa ụfọdụ na-ekwu okwu ọnụ ụfọdụ na-ekwu eri mana tata o nwere nke mmadụ ebinye machine ka o ji agba ọkada o ji azụ ụmụ ejima ncha dụkwa so ị na-eme ibe ụfọdụ adị awụ ya aja ọ ka ịrapụ ikwudo ọ ka ịrapụ ịstand gbaba nkịtị kupụ ntị mesibe ya ike o teka aka ọ dị njọ ọ dị mma na mmanwụ na-ebe mụba akwa nwa onye ọbụla toro n'ebe ọbara akwụ ọ mụ bịara ịgbake ịgba ọbụla ịgbagara di ma ị na-anụkọ igbo o nwere ibe m ji wee bịa ee ọ bụrụ na ibe ọbụla ị na-eme mmadụ na-ekpe iru aja kupụ ntị debe onwe duu na-eme ya na-emesi ya ike na o teka aka ọ dị njọ ya adịrị mma ọ bụrụ mmadụ ka ị na-aserve ụfọdụ asị o kere ibe ị na-aservelụ obere nwa afụ ka o ji wee dị ka ọ fịabakwa wa arụ onye nyekwarụ wa aka so ị marụ nke ị na-eme rụsibe ya ike wepụ eye service eye service ajọka na mmadụ abịaba i je were azịza zaba ife maka na onye nwe ụlọ na-abata mana ị nọ ebe ahụ since ị zarọ ya ọ kara mma na abata asị ka onye mee ebe ọ dị ọcha asị gị thank you karịa na ị nọzi amụ na mmadụ bata iwere iwe je na amụlọla ike ụdị a ị nọkata nchepụ mmadụ ejeje chere aka na-achachasịrị m my moto ọrụ eye service and ị makwa na mụ ya apụta ata nwaanyị na ije oje ya saa since banza onye emere ebere ka eme onye egbu egbu ka egbu egbu pawa ọ mụ mụ bịa